na ndị eze nwaanyị kịta emasị gị na o yi trouser ọ bụrụ na i yi trouser ike nwaanyị nwere ebe ọ bụ ọ na-alụ ọgwụ ọ na-achụ mmụọ onye kala arụrụ na ịgbasala ya ọkpa gị lụọ ọgwụ ya Okay. ịgbasala ya ọkpa gị lụọ ọgwụ o bu ọmanla kedu ile gị anya na na ụkwụ ọ bụrụ ọbaghị ka ọ dabụ n'ike gị maọbụ ka ọ dabụ na pant gị ịghọtago ị gbasala ya ụkwụ gị onye bu ọgwụ ri nwaanyị ada edogwe chi ya nwaanyị ada ewu ikenga ikenga nwaanyị bụ di ya ma ọ bụ nna ya ikenga di gị bụ ikenga gị ikenga nna gị bụ ikenga gị nwaanyị ada ewu ikenga ma tata nwaanyị ndị eze nwaanyị tata na-edewele nwaanyị ikenga debere nwaanyị chi nwaanyị ada edokwe chi maka ndị eze nwaanyị tata chi gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị nwere right idokwe ya talk more of idokwe chi nwoke bụla amụ bịalụ be gị kwụsị gị idokwelu ya chi ya ụnụ adochiezi ụnụ ekechizi na ndị mmadụ na ọ na-ekechi ndị mmadụ nna anyị ukwu ị kwuru okwu na nwaanyị adịghị enye chi ya ihe adịghị enye chi ya ihe biko ee ị ma na ọtụtụ n'ime anyị emego mistake maka ajụ ha ajụjụ ịmarọ ihe ịmarọ ka esi eme ya ga-abanye n'ime ya so ọtụtụ n'ime anyị ndị na-ekirikwa m ọtụtụ n'ime anyị emego ya wụ mistake biko m wee na-asị gị biko enwekwara solution nwe ihe anyị ga-eme ndị nke mebe nwe ihe ha ga-eme iji wụsapụ onwe ha na ndị ka ha meburu before ọ dị mma em ndị be anyị sị na ama ama adịrọ egbu ama ama ive bụ na-egbu mmadụ bụ ive onye macha na ọ dịrọ mma ka na-eme ya. ọ bụrụ otu anyị malụgoro tata you take your correction kwụsị iji aka gị edokwa chi gị na ọ nwaanyị ka ị bụ na nwaanyị ada agbanwe okposi ngada maka gịnị maka gịnị na arụ nwaanyị ka mmụọ si apụta anyị na-asọbu nwaanyị dịka otu m si gwa gị na mbido anyị na-asọbu nwaanyị ị ga-akpọ nwoke nwaanyị na-anọ ọdụ ka eze ya ka anyị ji akpọbu Oliakụ mbọsị bulu gboo na nwunye onye Igbo a nwere ọ da ata ahụhụ ọ bụrụ nke a na-agwa gị kịta find something doing ị sị nwaanyị find something doing ị ma-anụ nwaanyị na-enwerọ aka ọrụ mbọsị bụlụ gboo bụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo bụ housewife gaba na-abụ fully housewife anyị amaghị hụ na ụwa chenjigo kịta so chọọ nwoke ka o dokwalụ gị i jizi n'aka gị edokwa ị gbawana okposi ngada and ndị bụ eze nwaanyị ana m agwa ụfọdụ ị batala nọdụ n'iru agwụ gị bute oche nọdụ gbawa ngada agwụ bịa tụọ nzu ndị mmiri bịa tụọ nzu mba ndị mere eze nwaanyị mbọsị bụlụ gboo bụ na ọ bụrụ na ba achọ ịgọ ọjị chịkọ ụkwụ gị achịkọ debe iru mmụọ gị otu a ị gbawana mmụọ ngada o nwere ihe kpatara ya jee jụọ nne gị ka ọ kọwara gị ma ọ nne nne gị ma nne nna gị jụọ agadi nwaanyị nọ na be gị maka na ndị eze nwaanyị kịta emasị gị na o yi trauza ọ bụrụ na i yi trauza ike nwaanyị nwere ebe ọ bụ ọ na-alụ ọgwụ ọ na-achụ mmụọ ị gbasana ọkpa gị ya mere o ji wee bụrụ ọ bụrụ na ị gbasa ọkpa gị na-enyi ike gị mere ndị be anyị o ji bụrụ onye nọdụ ọ chịkọ ụkwụ ya ọnụ ọ bụrụ maka ya ịbụ onye kala arụrụ na ị gbasara ya ọkpa gị lụọ ọgwụ ya Okay. ị gbasara ya ọkpa gị lụọ ọgwụ o bu ọ ma nla kedu ile gị anya na na ụkwụ ọ bụrụ ọba gị ka ọ dabụ n'ike gị ma ọ bụ ka ọ dabụ na pant gị Hey. ị ghọtago Ehe, ị gbasara ya ụkwụ gị onye bu ọgwụ bi nna gbasara ya ụkwụ gị chedo ụkwụ gị n'ọgwụ a ọ bụrụ ọgwụ a bịa bụ ọgwụ a alụọ na nwaanyị bụ alụsị ka ọ bụ nwaanyị bụ agbala ya ka e ji akpọrọ agbala na ụmụ agbala ka ọ nọ